ụmụ igbo ekenekwa m ụnụ asị m ka ọmaka mere ụnụ ma mekwere m tata bụ orie ya gaziere onye ukwu ya gaziere onye nta oye ya na mmiri gbara ndụ wee pụta ụwa asị m ka orie mmiri ka ọ zụtara anyị ihe ọma zụtara anyị ogologo ndụ zụtara anyị arụ ike ihe akụ akụ na ihe enwe enwe nke ọbụla onye chiri ya zere hmm? em o nwere ihe m ji wee bịa ịnwawa ihe dịkwa nnukwu mkpa ma dị omimi ị ma asị onye kwu ha n'eziokwu asị chụwa ya nwanwụ nwa chụwa nwata nwata ekwuwe ọnụ o kwesịghị ikwu okwu chụwa ya jide ya kugbuo ya o kwesịghị ịnọ ndụ maka gịnị maka na o kwuru eziokwu asị na o kwuwe ọnụ na ọ gwagbuo okenye n'okwu em ụmụnne m abụ m dibịa not just dibịa n'ọnụ abụ m onye ọdịnala abụrụ m onye omenala mana abụ m onye ọdịnala to be an ọdịnala person requires that na ị ya na-edobe nsọ o nwere ndị ọ na-abụ ị gaa ha sị gị gịnị bụ idobe nsọ nwa ee as far as na the power dị gị n'ime a kpọrọ gị ọkpụkpọ oku nothing like idobe nsọ as onye ọdịnala unless ị dị emere ọdịnala hapụkwa na o nwere ndị jicha bute ike ebe dị iche iche were na-arụ ọrụ a na-ejeneralize anyị niile sị na ọ gịnị ndị ọdịnala people cannot differentiate between ndị ọdịnala na ndị butere ike were na-arụ ọrụ dibịa ọ dị very hard to differentiate but only ndị ọdịnala can verify people bụkwa ndị ọdịnala onye ọdịnala ọbụla kwesịrị ị na-asọ nsọ sometimes that nsọ ị sọrọ na-ehinder ọrụ ị rụrụ ịga n'iru what makes you an ọdịnala person nke izizi ikwu n'eziokwu nke ịbụọ ịkwụwa aka ọtọ nke ịtọ ịsọ ịsọ nsọ ihe ajaana be nna gị na-asọ ihe ndị ichie na-asọ ihe arobinagụ na-asọ ihe akwari ọmụ na-asọ ihe ndị a na be nna gị na-asọ na-asọ oyi ị ga na-edobe ya nsọ ị ga na-asọ ya nwawa ihe oyi that is what makes you an ọdịnala person i can remember a day i can remember the period mụnwa na-enwe nsogbu mmadụ wee directịa m na nke dibịa when i got there m fụ one lady i will not call the lady's name o nwe ihe jikọ mụ na ya even self most people na-efollow the lady kịta anyway nothing concern me so m meetịa nya ebe a na-afọgharị ya aka n'arụ na-apịgharị ya aka a pịa n'ara a pịa n'ike m kwuo n'ime obi m mmụọ m ajụgo ebe a already i cannot do any work here okay the other lady kpọ m wee gaa there a sị na a na-asa ya uchu a sị na a na-asa nwaanyị mmadụ ha onye anwa uchu rugoro 40 years ọ bụrụ nwaanyị ibe gị ya ọ sachacha arụ dibịa mpa mmadụ sị gị eyikwena akwa na ọ chọrọ ite gị ihe n'ahụ ọ bịa ebe ahụ wee na-apị gị aka na-ara gị aka n'ike na-apị gị aka n'ara ka e ka m esi ihe eyichi akwa dibịa nwe kwesịrị ịfụ as in o kwesịrị iwu ibe dị ọ bụrụ ihe mpịtọ a na-eme mmụọ m wee jụ ebe anwa mgbe ha chọziri ka ha tinye m isi na such thing mụ jụ that is the quarrel bidoro n'etiti mụ na ha m ghọọ onye iro m ghọọ onye iro ha achịta wee chere m because they think that I'm going to exp- expose them obi m jụgodịrị ebe anwa o nwere ihe dị iche onye butere ike from another place and ị ma na ọ bụrọ obodo niile na-asọ nsọ ka ndị Igbo ọ bụrụ na i bute mmụọ anwa ihe ekwe na-eme ka mmụọ ndị obodo anwa ọ na mmụọ be anyị na-asọ ọbara mmadụ some mmụọ obodo na-eri ọbara mmadụ i butezie mmụọ ebe ahụ wee na-arụ ọrụ wee na-apịtọ ka ndị ahụ si apịtọ a sị ndị ọdịnala pụta i soro anyị wee pụta hmm? o nwe na nke one dibịa m gara o wepụta ọjị mpa mmadụ all his youth youthful all his um all his mgbe ọ niile ọ nọ na youth ka m sụọ nke unu ya-ahọta mgbe niile ọ nọ na youth ya from ụmụazị till ya anụ nwaanyị mụchakwa ụmụ niile inside church ka a mụnyere ya ọ gakatakwara ụka mụchaa ụmụ ya ọ na old age ya ka a sị ya na dibịa ma nya ya bịa ya wee church mentality na-eme dibịa nwa mbọsị m bịa be nya ịgba afa ọ sị ka e wepụta ọjị ọ gọba ọjị gọchịcha ọjị mechie anya n'aha jizọs kraịst ewe onye nwe anyị mụ sị ya mpa mma atara ọjị a ọjị a bụ poison abụ m somebody ọ na-abụ adị m very stubborn and in whatever I'm doing mmadụ adịghị epush m no matter your age you cannot push me mụ sị ya i nye m taa ọjị a ọ dị ka poison ke ndị ị gọọrọ ọjị ke ndị ị na-enye ọjị a abụ m onye ọdịnala ọ bụrụ na ụkwụ gị ka dị n'ụka ofu ụkwụ dị n'omenala mma atalụ the same church mentality mgbe ọ gbachara m afa sị m na ego na-eji ya rụrụ m ọrụ mmiri mụ sị okay nsogbu adịrọ ejirọ m ego anwa kịta mana mma agbanị mgbe m nwetara ya m bịa ọ sị na m enyena onwe ya nsogbu na ọ bụrụ na mụ na ya dịba na mma ọ bụrụ na m nye ya onwe m o dina mụ em he can do it for free o jiri ego ego kọrọ m ihe jiri nna ọ nya ka m si wee gbaa ọsọ be the man mụ gbaa ọsọ but that mentality abụrọ mentality ndị ọdịnala an ọdịnala person kwesịrị ịma that na ife ahụ ọ nagodi eme ife o kwugodiri n'ọnụ na arụ to aja ana nwa ọ na-eclaim na ọ bịara ịrụrụ ọrụ aja ana nwa ọ na-eclaim na o so wee kponye oku ife ahụ ị gbụpụrụ n'ọnụ i kwugo nsọ ana i kwugo nsọ anị ọ dịrọ mma ekwesịrọ ị na-anụ ụdịrị ife anụnwa n'ebe ndị dibịa nọ before m bata ọdịnala ebe m na-anụ ya bụ n'ụlọ ụka even mgbe m batara ọdịnala ọfụrụ ndị fans m o nwe onye nke bịa sị na em ọ ga na nke pastọ pastọ na-achụrụ ya em na-asị na a na-achụpụ ya spiritual husband em na ọ bụrụ spiritual husband abụrọ ihe ekpere ya achụpụ ọ bụrọ ihe olive oil ya achụpụ na ọ sị ya na ọ ya ọ ya abịa n'ụlọ ụka ya every midnight ka ha ha na abụọ nọdịrị ikpe the ekpere na a na-ekpe ekpere na a na-eme practical ma a na-ekpe ekpere ya ruo na midnight nwa from the first day emewe ha na that midnight distance ekpetụ ekpere pastọ ara ya ekpetụ ekpere pastọ ara ya o wee sị na ọ bụrụ na ọ na-agbanye ya mmiri amụ ya unu ma na m adị asọ okwu ọnụ ana m ekwu ya ka o si wee dị maka abụ m onye ọdịnala ị kpọọ arụ aha arụ anaa that is what I believe in pastọ na-agbanye agbanye ya mmiri amụ achọghị m ịkpọ ya n'oyibo ọ na-ara ya for the seven days ọ na-enye ekpere ọ rachacha anya the whole night rawapụ ya eh, as in rawapụ ya anya the girl na ihe niile na-eme ya wee dị worse ọ kpọọ m na-ebere m akwa ee eh, na ọ chọziri na ihe a ka n'ụlọ ụka na ọ gagoro kịta na ihe a ka ndị pastọ na-eme ya m wee sị ya nne o nweghị onye and ndị chọọchị adị achụpụrụ spiritual husband and adị achụpụ spiritual husband achụpụ na ihe ya-eme ya ọ ijekwanye ya ibu o dere duu kama onye emebiwere gị ihe o doziweziere gị ihe ka onye gwa gị na e ji ekpere ịma even sef when i was in church mgbe m na-aga ụka that is what those pastors wanted to do mụ gbapụ i stopped going to church ana m anụ ụdị ihe a n'ụka mana ka e ka m si wee bata ọdịnala mụ na-anụ nonsense ya ọ dụghị mma ka e were ntị wee nụ ya ọ dụghị mma ma ị sị na ị ma na ị bụ onye azị ma ị sị na a kpọrọ gị ya nwa bụ ọrụ na i jere bute ike ma mara ebe o si ị kwesịrị ịna-asọ alụ onye ka arụ ndị akanogori ji wee juchaa be anyị e were ive niile kpodo ya upside down

ka ha na-abụ dina onye ahụ abụrụ dibịa let me tell you people my followers dibịa ọbụla ị gara na nke ya ya sị gị na gị nye ya ike as a woman ị bụ nwanne m I'm proving it to you ọrụ anwa yaha aga chacha dibịa nwere nsọ dibịa dị asọrọ oyi dibịa mara nsọ ana dibịa na-emerụ ana ọrụ anwa ọ na-akwado ịrụrụ gị can never go o mebigo ọrụ anwa and even sef o wee kwuo uchu ọ gbanyekwuru gị uchu ive ahụ na-aya gị ya-adị gịnị doubled ị nụ ya na ntị gbụpụ asọ go back ị nụ ya na ntị gbụpụ asọ go back ọ bụrụgodị na i nyego ya ego ọrụ gị ọ jụ na ọ yaha enyechigha gị sị ya rụzinere gị ma ọ jụ na ọ yaha enyechigha gị the ego nwanne m nawa ekwedịna ka maka na i nyego ya ego ya ka ọ ma na-ejizi ya rụọrọ gị ọrụ because ọ ya-etiikwu gị mmụọ akanogori n'ime you will regret ọ ya-adị gị ka ọdịnala e eh, ka ọ scam ka ọ ọ bụrọ mmadụ niile ị hụrụ dewere okuku ọ bụrọ mmadụ niile ị hụ kere ihe white and red bụ ive na-eme ọdịnala no o nwere ndị na-eme ọdịnala ha ma nsọ ha nụ arụ na ntị ha agbụpụ asọ ha nụ na nwaanyị si be di ya wee gbaa n'ezi ha agbụpụ asọ even sef nwaanyị na-abụrọ nwunye ha nwere ka a si ya ahụchata mpara ya ha baa mba gbụpụ asọ sị ya gịnị what are you trying to do ive lulu unyi na-asọ ha oyi ọ ndị a bụ ndị ọdịnala Even somebody was telling me this morning that na dibia o jere na nke ya gbachaa afa sị ya na ọ ndị mmiri na-eme ya o nyechaa nya ego egotecha ife o ruo mbọsị a ya-aga di ya wee sị ka o duje na di ya so wee bịakwa ebe anwa dibia wee bawa mba na ndị otu ya achọọ ka di ya bịa na kee ihe mere o ji wee kpọrọ di ya wee bịa they have to pursue nwoke mmadụ away gbaa pursue ụzọ ya kpọrọ nwunye ya jebe ịrụ ọrụ mmiri dibịa ruzie ebe anwa sị nwaanyị nya yipụrụ ya pant ka ọ raa nya na ndị mmiri ha niile bụ ọrụ unu adị asọ oyi unu emechuzina anyị ntị unu emechuzina anyị iru ndị do na kwesịrị a fụ ha na na-akpọ ndị a afa why are you people hiding them na na-akpọ fa afa let and cleanse them from this land ka a mara ka a mara ndị fọrọ ka a mara ndị na-eme ọdịnala anwa na-akwụwa aka ọtọ hmm? na na-akpọ fa afa o nwere ihe wu as in yes ịbụ nwoke ị na-eme dibia that na ịbụ nwoke that na ịbụ dibia does not stop you from that your nature as a man as in ịfụ nwaanyị ime nwaanyị admire i accept that but ọ bụrụ na ihe gbasara ọrụ kwanyerenụ ọrụ mmụọ a nụnwa ugwu na o nwere ugwu unu afụrụ ọrụ mmụọ a kwanyerenụ ya ugwu o nweghị ihe ọ bụla dibia jọsụrụ kwado pụọ ị nọrọ n'iru agwụ gị ị nọrọ n'ihu ọrụ ị nọrọ n'obi gị gị pụọ outside kwado dress ya gị fụ nwaanyị dị gị mma gị like nya though na ọ bụrọ nwaanyị niile ka ya na dibịa ya emekọ ife ị ghọtara maka na o nwe ndị na-ebu ọrụ akwụ ọ ya before ị ya-eme ife ị ya-apịacha isi fa before you can be able to communicate do something with them ee nke a bụ dị iche unu aghọta ebe m na-aga ị pụrụ outside ị kwadochaa ka nwoke pụọ outside gị afụ nwaanyị nwanne is nature is nature that a man kwesịrị ime nwaanyị admire ime nya admire ife ya dị gị mma ị kpọọ nya gị na ya akparịa ị ghọtara ọ bụrụ n'ihu ọrụ especially when somebody tell you when somebody tells you that um, ejirọ m ego ọrụ ị sị ya ka ị raa nya rụọrọ nya ọrụ free ọtọrọ ya-agbapịa gị ọ gbaa gị ọ gbapịa ma akpa amụ gị anwa ị na-achọ iji wee ra nwa mmadụ do you have to take advantage of somebody because na ọ need the help you dare not anụkarịana m ụdị ụka a even sef o nwere ma ndị a kpọgasịara m afa mana o nwe ihe m ji ha eme kama na unu emezina ihe ọ na-asọ oyi ọ na-emebiri anyị afa ọ bụrụ na unu abụrọ ndị ọdịnala biko nunu mee nunu nke unu nke unu onye bịa unu asị unu anakwa ha eme ọdịnala nekwenụ ihe unu na-eme o nwere dibịa sị na ọ dị ama nzu i believe onye anwa abụrọ onye ọdịnala adị m agbara ya mgba ọ nara ama nzu mana gị nwa dibịa mepere ọnụ sị gị na ọ dị ama nzu mana godi na ọ bụrọ ọdịnala ka ọ na-eme maka na nzu sị na aka ọbụla dị unyurunyu ekwesịrọ ịma ya aka dị unyurunyu adịghị ama nzu so ọ na-eme nke ya gwakwa gị sị gị na ọ dị ama nzu ikwesịgodo ịma na nzu bụ ihe dị ọcha nzu bụ ihie ihe ọbụla ruru dirty ya na nzu adịghị agakọ ị ghọta so ọ na-adirect gị ka ị marakwa ihe ọ na-eme na ọ bụrọkwa ọdịnala yet o nwe ka onye a si wee misbehave echi ị sị na ọ ndị ọdịnala ndị nwa kpọrọ onwe ha ndị ọdịnala egeneralize ya ụmụ nwaanyị anyị na-acomplain too much ama m ebe unu si wee mụta such character ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma nwaanyị ya abịa ka ị rụọrọ ya ọrụ ịnara ya ịnara ya ike ịnaba ya ike o nweghị ụdị ụdị ụdị arụrụala unu amụtazi ama m ebe unu si wee mụta ya o nwere nke nwa m sendịrị mmadụ nwaanyị na anambra ma akpọrọ afa ebe anwa na anambra m sendị ya mmadụ ka ọ gaa ebe anwa onye a gachaa wee sị m ijele biko na ọ ya agwa m eziokwu na ọ mafughị ka o si ya agwa m ya na ihere na-eme ya mana ka ọ gwa m ya due to ụdị mmadụ mbụ na ọ ma na ntị m na-asọ ụdị ihe a and na m maha eji ya wee kparịa ya na o ruru ebe anwa na ịmakwa ihe dibịa na-eme ịmakwa ihe dibịa mere dibịa gbachakwara ya afa o kwerọ ana ya ego afa o kwerọ ana ya ego afa sị ya na ọ gbara ya the afa free dibịa wee na-ayọ ya gịnị na emepe ọtụ ya ka ọ rachaa dibịa na-ayọ ya na emepe ọtụ ya ka ọ ṅụọ ya mmiri ọtụ and be warned some of them na-enwe something n'ọnụ e were ire ha anwa gaa n'ike gị rachaa ya nwanne m ị ga-esi ọ na-emekata ebe ị na-achọ nwa be very careful and o nwere ndị ahụ bịrịbịrị sọsọ ịma na o nwere obi adị aghụghọ ndị anụ ahụ dịkwa somehow nne m ma gị in fact ị fụ ebe m mere mmadụ ọtụ ee chineke ọ na ifo e, ihe na-abịakwute m ihe na-abịakwute m mgbe ahụ ahụ ọ na-ekwu ya you will be imagining onye nwoke asị aka ya azụmi nkịta na-emepere ike gị o tinye gị ire na-emi anya mie he ọ na-arụ atọwa gị bịrịbịrị mgbe anyị si aka unu mee o wee ṅụba gị na-amị gị adị m asọ okwu ọnụ onye ọdịnala ka m bụ ọ bụrụ na ị kpa arụ afọ arụ ana yes anyị nwa bụ ndị dibịa nụnwa we are not perfect we are not saint o nwere ụdị life onye ọbụla bụ mmadụ biri mgbe ọ mabere anything ị ghọtara mana ọ bụrụ na ị matago ọdịnana wee mata nsọ ya biko were life anwa dowe n'akụkụ nobody is perfect mụnwa bụ ijele onye gboo m asịrọ gị na m dị perfect mana ị hụrụ nsọ since m bido dibia ma ana m asọ ya ọ bụrụgodị na awụ m onye oshi evu m egbe agagharị oshi ebe niile mgbe m arụbeghị dibia na evu m egbe agagharị oshi ebe niile na-ezu ma ihe mmadụ na-eme nke a na-eme nke a I'm giving you instance because o nwebe onye hụrụ m ebe nzu- ebe m zuru oshi ị ghọtago ya bụ agwa ọjọọ mmadụ meburu you have to drop it do not take it and, and go into ọdịnala na ọ na-asọ ya nsọ ka m gwa unu ị na-afụ ihe a na-abụ a bịa sị "Ee, onye a mekatara dibịa ya nwụọ ụmụ ya niile dara nzuzu ụmụ ya niile na-akpa akanogori let me tell you this is the type of thing na-eme ụmụazị affect you are claiming na ị nọ into ọdịnala but ị na-eme ihe mpịtọ it is that type of life gị nwa na-ebi a ya-esi na ụmụ gị wee kwụọ gị ụgwọ ya a na-asị na ụmụ dibịa dara iberibe chimeyekwa nwee nwa m ya adị ada iberibe n'ụwa because ọ mkpụrụ ị kụnyere onye i si wee pịtọsi ụmụazị due to na ha bịa ka ị nyere ha aka onye i si wee pịtọsịa that thing so eme ụmụ ị mụrụ affect ọ bụrọ mmụọ na-eme ha ọ ihe ị metere ihe arụ ị metere ị ma na ana na-asọ ọ bụrọ mmadụ niile na-ekweta eme ọdịnala some people ka ọ na-awụ ha sịgo na ha ehe eme n'ibe dị na ya kama ka ha mee ụka due to gịnị ha ya ha asọta nsọ ya ha sị ka ha mewe ya n'ụzọ ụka maka na nsọ ọdịnala ehika ị sọkatakwuo sometimes you get tired Ọ bụrọ sọsọ na ndị dibịa nwoke ọ dị na ma na ndị eze nwanyị o nwere a friend of mine then ọ nọ n'Uyo ọ na-arụ ọrụ oyibo ọ na-arụ ọrụ oyibo mụ na mụ na enyi ya nwaanyị dị na mma ọfụma anyị n'atọ bụ friend ma nke nwoke ma nke nwaanyị so nke nwoke a wee sị na ọ chọrọ ije gbaa afa n'isi enyi ya nwaanyị and n'isi ya nwa ka ọ maa na ha naabọ ya-arụkọni and na o nwee ebe a maara ya atụ m sị ọ bụrụ na ọ gacha apụta biko ya direct kwa m na nke dị eze nwaanyị ka m gaa o wee gaba ya nwa wa Anambra ruo ebe anwa eze nwaanyị emechichara ya na-emere ya ibe anya gị adị ebe nwoke nọ na-emere gị ibe anya gị adị ebe nwoke nọ ibe mezikwa ewu and ọ na-edelay ihe ọ na-emere ya ka chi wee jikpodo ya mgbe o ruweziri nderi ya na-abịa ayọ nke nwoke na ya rahụnụ with ya nwa na ya raanụ ya n'abalị ya nwa ka ha spend ya night ara na-achafu unu e mere ya unu eme ọ bụrọ sọsọ na ndị dibịa nwoke ọ dị na ndị dibịa nwaanyị afụgo m ụmụ nwoke complain na ha gara nke eze nwaanyị ime ihe eze nwaanyị as in a na-aforce ha ka ha rigbuo enyi enu a na-aforce ha ka ha rigbuo enyi enu you don't have to do such mbọsị ị pụrụ n'ime ọrụ gị yes ị bụrọ osisi mbọsị ị pụrụ n'ime ọrụ gị gị fụ nwoke ọ dabara gị na ya unu naabọ anụọ mee ibe ibe ihe unu chọrọ ime unu anọzọ n'ihu ọrụ apịtọ the guy anata na-agwa m ya sị m na ọkwa eze nwaanyị mara m ibe aka nye eso ha wee jee zuzue ibe na-ebido mewe m because ọ bụ na those times m nụchara this ọ bụ na o nwe onye m si ya eme na escape because adị m alike a na-akpọ ibe aha akpọkaghị m na ya ọ bụ na o nwe ka m si ya eme escape ọrụ m a mee escape mana ihe onye ọzọ metere ka m ji ya gbanarị ọrụ m ọsọ mba ma a na-egeneralize that afa ọ na-ewe m iwe mgbe m bidoro ọrụ eze nwaanyị ma ị gafe ụmụ nwoke a na-ekwu okwu under ndị a sị na ha na-eme eze nwaanyị hee na eh, na ndị arahara hụrụ ndị ashawo na ibe ndị a ike anaghị eru ha ofu ebe na nke nna ndị tiri ibere a na-eme m o wee bụrụ gịnị o nwego ndị o nwere ndị ha fụrụ na-eme ya o nwere ndị a fụrụ na-eme ya ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma o nwe ndị si na ahụ na-ata ịnwa bụ ndị eze nwaanyị bịrịbịrị ọ wụ̀ m mmiri kà ọ kà ị wụ̀ ibe na-atọ biri biri kà mmiri nà like ọ bụrụ nà àhụ na-àtọ èmù ndị ezè nwaànyị̀ biri biri ya tọ̀wa unù ebe di unù nọ̀ ọ some some people mèrè ya ya dị obvious nà àhụ na-àtọ ha biri biri ya tọ̀wa unù ebe di unù nọ̀ na ime i i àzị̀ n'ime ụnọ̀ ọ wụ na ibe a na-eme n'ime ụlọ mmadụ niile enyeghị na akpa anyị mkpọrọta ọnụ anụnwa biko nụ ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla jere ebe dibịa ma ọ bụ dibịa nwoke ma ọ bụ dibịa nwaanyị even sef including mụ nwa ijele onye gboo mbọsị ọwụna ị bịara mụ na gị nwawu nwoke anya nne gị anya nne gị mee netu nne gị mee netuo si m arụ nara gị bi n'ebe m ọrụ ahụ yaha adaba ọrụ ahụ aya adabarọ ọ na-emebi ọrụ unu emezina ya na ọ arụ ka ọ bụ o nwe nke si Abuja wee bịa mbọsị a chọrọ m bịa na Ekwulobia ka a rụọra ya ọrụ anyị rụcha ọrụ arụ m ọrụ n'oge o a rụchazie ọrụ m na-ahazie na a rụchagoro ngị ọrụ ya akwechiri na ọzi a rụchara ngị ọrụ ya kwechiri ya ruo mgbe ọ na- m- m- mgbe abalị bịawara na ọkwa m ka ọ ka ji wee nọrọ ebe a na m bịa ka anyị kpaa na o nwere ihe ọ laikikwara m o, emekwara nke ọma. ụdị ụja m gbara ya m sị ọ dị ka isi adịrọ gị mma onye a rụọrọ ọrụ o ruo echi kịta o je sịsa isi ya na ọrụ m rụrụ agaghị aga a rụọrọ gị ọrụ gị chọọ ka mụ na gị mee gịnị mụ na gị meduo gịnị some even sef some people na-awụ ha bịakwu ebe ndị eze nwaanyị nwanụ utu ana-ekeni ha utu unu anaghị enwe respect hmm? some na-abụ ha nwa na-achọ achọ even sef some ndị nke nwaanyị na-aga na nke dibịa na wee ruo ebe ahụ ahụ bịrịbịrị ịnụ na ọgwụ dibịa afụgo m nwaanyị dibịa rụchara ọrụ rụọrọ ya ọrụ ọ sị o nweha nne o nweha nna and na a na-azọrọ ha ibe ha n'ike dibịa wee rụọrọ ya ọrụ free rụchacha ọrụ ya ọrụ free ya anaghị abịa be dibịa na-asị ya na ọ chọrọ ịcompensate ya na ihe o mere ya ka o nye ya ike ya ụmụ nwaanyị are you people are you ibe a na-eme unu n'isi nazi are you dibịa dibịa mechaa sị ya okay na nsogbu a dibịa nara ya ibe ọma rie from there ha nabọ dịwazi dibịa nụgoro nwaanyị mụọ ụmụ n'ọnụ ka ị compensate ọ na gị for compensation o mere gị ibe sị gị na ọ bụrụ na ọ gaziere gị na gị bịa ya kenee nya so ya bụrụ ike ka i ji ya bịa kenee nya ya nazi ara nya dibịa nazi ara nya ọkwa i buuru onwe gị buje what is wrong with you ka ọ wee na-enweta em free charm free charm free ọrụ ka i ji wee gwere ike gị na-ebuje i wee chezọ na ọ gbahara gị na dibịa nwa ihe dị ya n'ime sef can even destroy you ọ ya eme gị ị nọ ebe nne na nna gị daa ya anụrụ di nsọ ana ajọka na na-asọ nsọ ana a na-eme ọdịnala a na-eme ọdịnala a na-eme ọdịnala mara na ihe ana na-asọ nsọ unu ewere akanogori na mmụọ ibe ibe dị wujuchaa ụmụ ụmụ ụmụ unu n'isi ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma nwaanyị bịa ka ị rụọrọ ya ọrụ ị na-ana ya ike ị chọgha ịsọ ọkụ ya asọ ọkụ ka ị raa nya ara ma ndị biko kee ka mmadụ si ya enwe obi sị nwaanyị ka ọ raa nya n'akụkụ mmiri wee chezo na mmiri na-asọ oyi wee chezo na mmiri na-asọ oyi and ọ bụrụ na ọ raa gị that thing ọ ya atụ gị ọya o ị ya na-aya ọya ị madị ebe o si wee bịa na mmiri na-asọ oyi ka unu na-eje eme mpịtọ ọ dụnụ mma ọ dụnụ mma gbawakwanụ onye ọbụla ị je ka ọ rụọrọ gị ọrụ o kwutere gị okwu ike kwutere gị okwu ụdịrị nonsense a bụpụ asọ gbapụ gbapụ bụpụ asọ gbapụ ụmụnne m ọ gwụ nke ọ ra m n'ọnụ ka m lapụ ikwugbu onwe m n'okwu a sị na ntị ya anụ ihe ọ wụhụ mgbe ọ ha ka okpu ata hmm? ya gazienu aka m bụ nwaada unu nwaanyị mgbankwọ ijele onye gboo ijele omekaagụ lọlọ igwe omekaagụ one ya gaziere unu ọ mụa wụ mgbankwọ nwa ya na ikuku gbara ndụ ọ mụa wụ ada ngene ada ngene iyi agụ ada ngene ebenebe ada ngene okpeke echizuru m echizu ma na ngene be nna m ma na ngene nọ n'ikwu nne m ngene kpọrọ m ọrụ ngene m ji ọfọ nya arụ ọrụ ya gazikwenu ka ọmaka mere unu ndewonụ